Mfumu wa mafumu lero ndabwera ndi trending news yokhuzana ndi mnyamata amene amafuna kulanda boma mu dziko la Uganda. Nyamata ameneyu zina lake ndi Kiza Besigye. Besigye sichigawenga aa. Besigye ndi munthu oziwika kwambiri. Sindikukamba za Besigye amene anampanga chipongwe mnyamata wa ku Malawi uja. Aa, uyuso ndi wina. Uyu ndi Kiza Besigye. Mkulu ameneyu anthu ambiri mu dziko la Uganda amamukonda kwambiri. Ndipo mkulu ameneyu siwachilendo ayi nde ndipanga play video yake kuti muyionere kenako ndiyankhula kuti anthu ena ake ngati simukudziwa za nkhani imeneyi muyidziwe komanso mumudziwe kuti Besigye ndi ndani. Ameneyi si chigawengayi, ndi munthu amene anakondedwa ndi gulu.

Mkulu ameneyu, zina lake ndi Kizza Besigye, ankakhala ku America. Mu chaka cha 2001, Besigye anabwerera ku Uganda ndi cholinga chakuti akakhale pulezidenti wa dziko la Uganda. Atafika ku Uganda, china chilichonse chinali bwino. Anthu anamunyadira, anthu anamukonda mtwara wa barabara Besigye anaingia toa basi yako ndi zimene ankakamba nthawi imeneyo anthu adampasa sapoti ndithu zotsatira zake mavoti anamubera monga mukudziwa museveni ndi munthu wakuti osokoneza wakhala akubera mavoti wakhala akupanga zinthu zambirimbiri zosalongosoka wakhala akupha anthu nde mu chaka cha 2026 Akuti mkuluyu amafuna kulanda boma nde panopa amumanga dzulo limeneli wamangidwa pa mulandu ofuna kulanda boma la dziko la Uganda. Ndimangofuna kuti nkhani imeneyi isakuduseni koma mkuluyu sichigawenga ayi. Palibe munthu amene angamulande boma Museveni. pokhapokha mugwiritse ntchito nkhondo ndiye mungathe kumulanda boma chifukwa chakuti network yonse ili m'manja mwake ku military kuli mwana wake amene ali wamkulu wa asilikali Muhoozi iyeyo ndi president anapanga zimenezi chifukwa chakuti anthu akafuna kulanda boma amayambira ku military achina ibrahimu amene ankalanda bomawa samayambira kwina kwake mm adali asilikali ndiye zimene zimachitika ndi izi mumagwirizana asilikali okay ifeyo tofuna wakutiwakuti alamulire akhale president kenakono asilikali aja amayimba foni ku nyumba ya president kuwaziwisa azinzawo kuti tikubwera kumeneko tikufuna tizamugwire president nde anthu aja amapereka space amafika asilikali alowa amugwira president uja kenako amuuza kuti saina apa kuti kuyambira lero siiwenso president kuyambira lero upresident ukupereka m'manja mwa awa akuti ndi zimene amapanga nkana muzaone ku burkina faso kulibe munthu amene anamwalirako mu nthawi imene ibrahimu ankalanda boma izi ndi zimene anapanga nde mwina anthu ena ake makhala odabwa eh zinatheka bwanji munthu kulanda boma kunalibe munthu akufa izi ndi izi izizi zimene amapanga zimachokera ku military nde museveni akuziwa zonsezi nkana adatenga mwana wake kumuyika ku military ndi cholinga chakuti china chilichonse chochitika ku military chizichokera m'manja mwake iye azichiziwa ndiye wamkulu ndi mwana wake muhoozi ndi zimene anapanga ngakhale paul kagame ndi chimozimozi ku military kuli azibale ake ndi amenenso ali akuluakulu nkana amangokhala ma president mpaka nakalekale ndiye ndi zovuta kuti muwalande boma pokhapokha mugwiritse ntchito nkhondo ndiye ndimangofuna kuti nkhani iyi isakuduseni lero azifumu